Nduna yowona zokopa anthu za chikhalidwe amenenso ndi vice president a chipani cha utm Dr Michael Usi. Dr Usi ndathokoza kuti mwazichepesa kuti ticheze mu programuyi ndipo ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Koyambirira tiyambe ndi Dr Michael Usi ndi Manganya. Khala ngati amachitana overlap. Winayu ndi otchuka kwambiri kuposa mzache. Mukuona mwa ine ndimaona ngati kuti Manganya ndi otchuka kuposa Michael Usi. Mokuti anthu ena amavutika ndithu kuti akumbukire kuti dzina lanu ndinu Michael Usi, Dr Michael Usi. Ah, a Manganya, a Manganya. Kodi zimakhala zophweka bwanji? kapena zovuta bwanji kuti pamene mukugwira ntchito anthu aziziwa kuti awa ndi Dr. Usi a serious uyu ndi manganya character wa masewero zikomo kwambiri ndathokoza kuti mwandilandira mu programuyi dr michael usi ndi manganya ni munthu mmodzi koma ogwira ntchito m'maofesi osiyana koma cholinga chake ndi chimodzi, kugwirira ntchito Amalawi. Ndiye Dr. Michael Usi akakhala muofesi, tikati ofesi sikuti mchinyumba koma paliponse pamene akugwira ntchito ngati Dr. Michael Usi, sizisowa kuwauza anthu. kuti pano ndi Dr. Michael Usi anthu amaona okha kuti apapa ndi Dr. Michael Usi akakhala mu ofesi ya Manganya sizisowanso kuwauza anthu kuti ndi Manganya zimaoneka zokha mwachitsanzo tinali ku Sand Music Festival ku Salima ndinakasegulira mwambo umene ujawo ngati nduna yozokopa alendo ndi chikhalidwe cha anthu komanso kuyang'anira nyama zaku- zakutchire pamene ndimalankhula ndi anthu poyamba amati "Eh, ulankhule mchichewa chifukwa speech inali mchizungu iwowo amafuna manganya atuluke koma Patapita kamphindi pang'ono, onse anakhala chete. Anadziwa kuti akulankhulayu ndi Michael Usi, nduna. Ndinamaliza. Tsiku lachiwiri panali mwambonso woti ndilandire oyimba akunja. Ndiye ndinapemphedwa kunena kuti amene amayimba amayimba ndi mzungu wa ku Germany. Ndiye akuyimba, kunapemphedwa kuti ndivine ndisekulire. Nditayamba kuvina munamva kuti oh manganya watuluka. So pamakhala kusiyanisa malinga ndi ntchito za nthawi imeneyo. Pofunika kuti awonese kuti pasakhale kusokonezana ndi ineyo. Chingakhale anthu akafuna kuti andikankhire ku manganya Ndili Dr. Michael Usi, ine ndiyesetsa kuti ndikakamire komweko, chifukwa ndikachita zimene anthu akufuna pa nthawi yosakhala yake, zinthu zimasokonekera. Anthu amakutengani serious mukakhala kuti mukugwira za ntchito serious, kapena anthu amaonabe ngati kuti a nthabwalabe zilipo, manganya uyu. Anthu amanditenga serious chifukwa chonena kuti sindinayambe lero, ndinayamba ndikugwira ntchito ku adra. Ndikugwira ntchito ku adra, ntchito yanga inali yopezera anthu ntchito kupyolera mukuthandiza moyo wa Amalawi. Ndiye kumidzi kumene timapitako, zitukuko zimene zimapitazo komanso anthu amene timagwira nawo ntchito amadziwa kunena kuti izi ndi za serious. Chingakhale masewero amene ndimatchulidwa kuti manganyawo, kwa ineyo amakhala a serious chingakhale mmakhala kuti sindibwera ndi nkhope ya serious koma kuyang'ana mkatimo mmakhala mawu a serious mumakhala ma issues okhudzana ndi governance mmakhala za serious chitsanzo china posachedwa tili ku nyumba ya malamulo A president asanayambe kuyankha mafunso ananena kuti mundilole kuti ndilankhule izi zimene zikuchoka pansi pa mtima mwanga. Ananena ndakhumudwa, zamvetsa chisoni, nkhani yopha munthu kumuganizira kuti ndi mfiti komanso nkhani yogwiriridwa mwana. Ndinali mpaliamenti momwemo monga nduna. ndinamva. Ndiye ndinaganiza kuti kodi mawu amenewawa alankhulidwawa kuti afikire ponseponse mwa njira ina, ndimuyitane ndani? Ndimuyitane Manganya abwere? Ndinamvanso a First Lady, ndinamvanso Madam Mary Chilima, Madam Patricia Kaliati, akulankhula nkhani ziti zomwezo ndinasonkhetsa gulu limene ndimagwira nalo ntchito yaumanganya ndikupanga sewero based on zimene analankhula president first lady madam chilima akaliati nkhani ili mmenemumoyo mutha ikatuluka first inatuluke program ino yoyo chabwino mutha kuona kuti munthu uyu apapa pali zosekesa koma eh nkhani ndiopsa ndiye manganya ndi maiko usi amatha paka compliment njoti isarre eh, overlapping in a negative way chabwino ndeno tibwereno ku unduna wanu ndinu mmodzi mwa anthu amene ah, boma la tonse komanso a Malawi takukhulupilirani kuti mukhoza kutitsogolera ku unduna owona zokopa alendo, chikhalidwe chathu komanso nyama zakutchire. Takhala tikukamba ngati dziko kuti tikuyenera tizipeza alowa m'malo a fodya chifukwa malonda a fodya akunka napitira pansi amene akhala akutipatsa chuma nthawi yonseyi ndipo kwakhala kukambidwa kuti koma ku unduna wanuwu, Kukhoza kumatulukanso ndalama mwina nkumayendetsera dziko lathu tikatengera zisanzo maiko ena ngati mwina Kenya kumene amachita bwino kwambiri. Anzanu akhala mu mpando umene mwakhalawu sitinaone zotheka zimenezi. Kodi inu mwabwera ndi masomphenya otani komanso mukukhulupirira kuti unduna wanu uli nkuthekeradi kuti utha kumabweretsa chuma nkumayendetsera dziko la malawi choyamba kuyankha funso lanuli ndithokoze mulungu kunena kuti watipatsa zothekera kuti dziko la malawi litha kugwiritsa ntchito Unduna wa Zokopa Alendo, Chikhalidwe ndi Nyama Zakutchire kupeza ndalama zoyendetsera dziko lino kwambiri. Izi ndi zimene Mulungu watipatsa. Now, ntchito ina iliyonse kuyankha funso lanu zitheka. Usanayiyambe ntchito ija uziyimvetsetsa tiyang'ane mandate mandate ya ministry imene ine ndikutsogolera mu chizungu amati to promote and develop the tourism industry komanso to conserve wildlife preserve culture ndiye muona kuti imeyo ndi mandate to develop titukule nkhani yokopa alendo to promote tigulise dziko la malawi kuti anthu azibwera kunoko komanso nyama zakutchire tiziyang'anire bwino komanso chikhalidwe chathu tichiyang'anire bwino

kuti dziko likwere pa chuma. Ndiye imeneyi ndi ntchito imene ineyo ngati nduna ndione kunena kuti okay, kodi chumachi kuti chibwere tipange bwanji? Ndiye pamafunika kukhala serious discipline zimene ndikugwirizana ndi kwambiri ndi zimene analankhula a state vice president dr saulos chilima kuti tichite zinthu mosiyana ndi kale choyambirira wovutatu si wina ayi wovuta ndi munthu that's where i wish to focus wovuta ndi munthu when you talk about the policy the policies are there when you talk about the governance

A leader who does not communicate walks alone hmm? and a leader's best friend is progress when a leader sees kuti ku ministry uku sizikuchitika sizikupsa palibe zonyengererana iyayi olo ndineyo kuti ku ministry kwanga sizikuyenda ndiye andipanga drop chifukwa sizikuyenda ndisalire zadanirira president I have not performed. Chifukwa andilemba ukuku kuti ndipange chani? Ndipange perform. Zitheka. Mawu anali mkamwa. Ndikufuna nditakuimisani pomwepo chifukwa mudanena inuyo kuti ine sindikufuna maudindoyi ndikufuna ntchito ndikufuna mundipase ntchito Ntchito. ndigwire ntchito Exactly. mwapasidwa ntchito ikuyenda Ndikhoza kukuwuzani kuti ntchito ine mpaka panopa ndikunyadira kuti ikuyenda. Ndikupasani chitsanzo, sibwino kumapanga celebrate activities, you should celebrate achievements. Utakhala ndi ma activities ambirimbiri. Koma what have you achieved? What have Pakali you pano achieved? Yes. ndikupasani ma examples what I have achieved. Yes. Pakali pano chifukwa anatipasa ma action verbs you say I Yes. to promote to develop. Each of those action verbs there are action plans and action steps. Komanso kupanga identify kuti kuti angapange ichi ndani angapange ichi ndani komanso kumamva Kodi akuluakulu akuti chani? Ku golden peacock president analankhula mau akalankhula ndi ulamuliro umenewowo is a command directive afuna ku salima ku karonga ku likoma komanso um, chingani paja sindinatchule nkhotakota apresidentso ali interested ku nkhotakota kukadzakhala town kumangochi zitheka bwanji akudalira ineyo as his ambassador kuti ku ministry komanso kulemba ntchito inenso ndithandize kulemba nawo ntchito i can disclose to you poti mwandifunsa my ministry this very year iyamba kulemba anthu ntchito that's one of the achievements sindidaliranso zaboma iyayi sitingadalire boma lokha as a leader udziti how can we achieve this objective pakhale ma options boma latipasa ndalama tipangire 1 2 3 ndingathe kupeza ndalama kwina kuti tigwire ntchito zina the answer is yes and kandalamako whether small or big koma kandalama kapezeka kamene anthu ena atalembedwe ntchito. Zikatero kwa ine ndachonga kunena kuti kulemba anthu ntchito kumene boma la Tonse Alliance linanena komanso 1 million jobs tourism industry through me ndapanga contribute and sikuli koti anthu tawauza kuti ntchito ndi iyi kundifunsa ndinena kuti tiyeni mukaone anthuwo mukafunse Komanso mpange follow up kuti ndalamazo zachokera kuti. Muona kuti sizachoka ku boma, zachoka to a private donor, kulemba ntchito. That's number one. Mutha kuchita, mutha kundiuza pano kuti uh, example mukundipasayo kuti mufuna mupange create ntchito ku ministry kwanu ndi thandizo lochokera kwa anthu amene amathandiza. Mutha kutiuza akuthandizani ndi ndani at this stage. Eh, podziwa kuti uzakhala mkamwambo. oti adzakhala alipo nde sibwino kuti nthamange kulankhula Chabwino. komano i can tell you kunena kuti sizilephereka si ndalama za boma izi yayi ndi madonors amene mwapeza ndampeza ine Aha. chifukwa chani ndimakhulupirira kunena kuti the best place to start anything is from where you are chabwino ukapatsidwa 100,000 malawi kwacha usati a kokaka ayi Kauni, 100,000 Malawi kwacha, wina wache wovutika pena pache imeneyo itha kupindula moyo wache and that's what am doing small funds welcome wina agwilire ntchito big ndikulankhulana nawo kuti ambiri za izo sindifuna kunyadira kwambiri ndalama zinachoka kuboma chifukwa that's a given

ndi zimene zili kwa madonors and ine ntchito yanga ndikugwira ntchito ndi madonors kuti andithandize kuti ndalama za boma zikhalepo ndalama zakusowa tani zikhalepo tilembe anthu ntchito chabwino kupitirira ndi programu yathu uh, dr usi uh, unduna wanu um, anthu ambiri timakhala ndi vuto tikamauchita translate kuchokera ku tourism kufika kuti alendo whether kuno in connotation alendo ndikutanthauza mmalawi momuno kuti paja kunyumba kwa munthu amatha kubwera mlendo munthu otisakhala konko kuti tikamati okopa alendo alendo amene tikunena kuti tikunena amalawi akupita kumalo tisanafikeko kapena poyambirira timayang'ana kwambiri anzathu ochokera kunja thereby creating an impression yokuti malo amene wawa ma tourism attraction centers ndi a alendo ochokera kunja ife amalawi ene ake sitikuyenera kumapita malo amene si tichiyang'anenso chinthu ichichi tikati mlendo ndi amene wafika pamalo pamene samakhala si kwawo ndiye tikuyang'ana akunja tikuyang'ananso amomuno komano kumalawi kunoko timakhala tikuganiza kunena kuti kwambiri Tikati tourism mu chizungu timayilumikiza ndi alendo akunja not kunoko. Mukayang'ana zimenezo why tikuyang'ana za culture ya ifeyo. Culture yathu kuti utenge 5000 kapena 2000 unyamuke ndi mkazako kumudzi kuti tiyeni tipite tikadye ku Chitakale mwachitsanzo, kapena tiyeni tinyamuke tipite pa Namatete trading center. tikadye kapena iyayi pa uliwa trading center tikadye inu ndine akazanga tikasangalale tikaone zina ndi zina kweni kuchako zimenezo mu culture yathu sikwenikweni timati ayi ndalama ndisunge zamawa sindidziwa ndipite ndikangoyenda iye we take things for granted ambiri m'Malawi muno phiri la Mulanje sanalione amangomva to have that curiosity chidwi ndipite ndikaone ayi vuto simukuona kuti mwina zinthu zimenezi ndi zodula mmene mukuneneramo yes kuti mwina mwake anthu kuti atenge ndalama yomwe ali nayo kuti achite invest is about priorities eh? Of course. can you use your last 5000 kwacha kuti ukaone phiri ugone ndi njala mbali inayi how are we balancing ziwirizi

will always pendulate on two factors, perception and practice. Maganizo a anthu a ndikangoyenda a za azungu perception practice amene wapitako nkukaona za- zabwinozo amati aaa ndi zabwino so akamatenga ndalama kuti aike kuti akayendeko if its led by perception ndi za azungu kapena za aliyense ndalama zipita kapena sizipita practice ndinapitako kapena sinapiteko ngati anapitako kuti oh, zili zabwino apitako sinapiteko sapitako na ndi udindo wa ministry ndi udindo wa boma kuti tikamati marketing tourism tiyang'anenso za culture maganizidwe athu a perception pa nkhani yoyenda timati chani ndalama mmene mwatchula inuzo kuti ndizodula when you want to solve a problem don't rush to killer assumptions mm? because if you want to solve a problem uzikhala affirmative uzibwera ndi maganizo oti zitheka nkhani ya ndalamayo tikaona dziko la malawi Boma la Tonse Alliance likufuna kuti a Malawi akhale osangalala. Pali ma plan onena kuti economic development or economic revolution ikhalepo. That is why mawu aja oti mindset change, tisinthe kaganizidwe kathu, that's another way of bringing a culture that is conducive for the development of Malawi. Mindset change amalankhula ija. You saw kunena kuti a vice president atalankhula, a president anakalankhulanso. That in itself is a statement to say a Malawi anthu awiri ife sitingabwere ndikukamba nkhani ya mindset change for fun of it. It is not just a matter of information sharing. kuma transformation bring in a culture that is conducive for development of this country i will tell you what pakali pano pa malawi munomo pali tinthu tambiri timene tikupangisa kuti tizilephera kutukuka kupempha has become a way of earning a living ena amapempha zoona alibe chilichonse agawiridwe ena amapempha because amati uyu ali nazo zambiri kuposa ine that's the qualification ah a Msiska ndi ine iwo maganizo anga ali ndalama zambiri kuposa ine therefore ndigawireni by extension mukamugawira winawake akamuonanso kuti ali ndi ndalama zambiri kuposa ine akapempha iwo sagawira iwo akutha kupempha ndigawireni koma iwo sakugawa sakugawira vuto ndi chani vuto what is development what is development mukapita mmudzi ndi ndowa ya madzi kumatunga kumakapatsa anthu kapu iyo kapu iyo kapu iyo anthu akutani ngati inu amisala komanso sizigwira there are too many people for that one bucket komanso ndi ntchito yayikulu you can't even measure the impact udana ndi ena ukondana ndi ena ndiye vuto limene lili mu malawi munomo lonena kuti ma politicians nyuka nkhani za maganizo a munthu mutualism zikugwirizana anduna akaona ndigawireni ndalama a mp ndigawire ndalama a president a vice president i ali ndalama zambiri sakundigawira angozidya okha abale Mm-mm. umapita mmudzi ndikukaikira madzi mjigo kapena mpope onse azichoka kwawoko azipita azikatunga yani madzi ndi you have to take an initiative iweyo Ukufuna madzi iwe? Unyamuke ukatunge madzi ubwere nawo. Upange effort kukatunga madzi because you have felt the need. Ukatunge madzi ubwere nawo muzimwa. Boma ndi lofuna kwabwino angobweretsa madzi. Chimodzimodzi nkhani ya ndalama. Mubweretsa program yopangisa ndalama. Ndi anthu azinyamuka uko azikapanga ma business whatever initiatives angapange kuti ndalama zimenezozo azipezera chani

TTV alendo athu ndi Dr. Michael Usi amene ndi nduna yoona zokopa alendo zachikhalidwe komanso zoteteza nyama zakutchire amenenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha utm amene ali mu mgwirizano wa tonse anduna ndakulandirani kupitirira ndi program yathu tinafunsa funso kuyambirira koma chifukwa choti tinalowesa nkhani zambirimbiri simunandipa- simunandipatse yankho bwinobwino ndimafunsa kuti kodi unduna wanu ukhoza kulowa malo tikamaona ndithu fodya pa msika chaka ndi chaka akumana ndi zokhoma zambirimbiri anti smoking lobby mavuto ndi ambiri anthu akhala kumafunsafunsa kuti apart from mbewu zimene zikhoza kulowa m'malo mwa fodya kodi ndi industry itinso imene ikhoza kuthandiza mukakhala miyezi folo muli ku unduna umenewu mukuona potential ku ministry kwanu kuti ikhoza kuthandiza Um, ndinayankha kungoti munabweranso ndi mafunso ena amene mwalakwira e kwambiri ndizotheka koma kuti zitheke izi Ndikambenso kawiri kunena kuti machitidwe a zinthu, magwiridwe a ntchito asinthe. Mukumva, mukudziwa kuti kuli ma reforms. Ma reforms ajatu ndi mindset change. Tichite zinthu mosiyana. Ndikupatsani chitsanzo. Pali reform area imodzi ku ministry kwathu imene tikunena kuti to strengthen. the institutional capacity kulinso ina to improve revenue generation to mainstream ma cultural issues pali zingapo zonsezo ndi ntchito mundimvetse tikati strengthen institutional capacity chifukwa chani tifuna effectiveness and efficiency effectiveness the impact efficiency ndi how much time you take to achieve that same result zonsezo kuti zichitike anthu ndinene izi m'bomatu ndili momo muli anthu ena sanayenera kukhala m'boma hmm? m'boma mukugwira ntchito inuyo yes ngati ku tourism kapena government as a whole nchakulankhula kuti zimene ndikuona ku tourism eh. sikuti ndi ku tourism kokha iyayi nanga kuti paliponse muli anthu ena kuti ngati sasintha sanayenera kukhala m'boma effectiveness Yes. impact kuti muchite pakhale discipline anthu amene mukuwanenawo kuti alimo sakuyenera kukhalamo chikulakwika nchani zili ngati munthu amene anazolowera Kudzuka 10 koloko nde wachoka wapita ku dziko lina kumene anthu akumayamba ntchito 7 koloko, iye nde akukanika kuti azidzuka 7 koloko azipita kwawo, azipita kwawo alibe malo alibe malo azipita kwawo amene Chifukwa- wawa ndi gulu- anthu atiwo chifukwa nanga si nthawi zambiri let, tikamakamba let, let, let me not dwell on the specifics let me

Ndinachita mwayi kuti ndagwirako ntchito mchipatala. Pamabwera patient but don't go further than that, that point is made. Chabwera. Efficiency ndi mmene nthawi mmayitenga kuti mupange achieve zomwezo. Wina atha kumuuza kuti pita ku Mzuzu, atha kupita pa njinga, wina pa galimoto, wina pa ndege. Tifuna ife anthu azipita pa ndege, azifulumira. That's why time management is critical. Are you mmene mukukambira papamu in terms of time management the four months plus pamene tonse government yakhala mboma including yourself mm. do you think kuti mukupita pa ndege imene mupangira zinthu zanu kapena mwakwera mwinanso mukuyenda pansi iyayi ine ndikuona kuti ifeyo takwera ndege mmene mukuchedwera zinthu iyayi tikati tikuchedwa ndikupatsani chisanzo mutabwera inuyo a Msiska mubwere ndi problem ndiyitchule kunena kuti ili m'mimba ndiye ku chipatala amati laparatomy tisegule mimbayo panjapo anthu odikirira kuchipatala mwati chani laparatomy laparatomy is your opening the abdomen chabwino that's laparatomy chabwino anthu ali panja mtundu wanu ukufuna kuti operation imene ijayo ithe 2 minutes atulukeko safa timaona tikupanga nthawi imeneyo ma operations madokotala akuluakulu pakakhala kuti alipo eni ake akudikirira nde maona pa windo akusuzumira thukuta kuno akuti mukuchedwa koma inuyo mumayang'ana you diagnosing the problem nkuona kunena kuti apapa operation iyi ititengera 6 hours for this person to survive but anthu eniake aja akufuna 2 minutes mumvera anthu aja kapena mupanga kuti patient akhale bwino so tonse government is doing malawi whatever we are selling to tourism is malawi how do people come in behaviors for example on the road pakale munthu mzungu mwachitsanzo wabwera kunoko wagona mu hotel ndiye akufuna apita kaone nyama from there azipita ku airport ndiye afike mumsewu muja akupeza maminibasi tititi nawonso magalimoto ena tititi kuti ayende pana ndege kuchedwa akapita kwawo kuja amalemberanatu how is malawi nachedwa ndege iyi atoiwo the, the behavior on the roads chacha that factor the behavior on the roads of malawi takes value for the quest yopanga promote tourism so si chinthu chochepa tamati a tourism mm -mm. is a big discipline pali zambiri zoti zichitike maministry ambirimbiri anthu mmidzi everybody has a role to play chabwino anduna pepani ndizikugwirani pakamwa ndifuna tiyende msangamsanga pali ma issues angapo kuti tichite cover issue ina imene imakhala ku ministry kwanuku komanso zimene taona mabungwe osiyanasiyana akubwerapo kuikapo chidwi ndi umbava ndi umbanda wa nyama za kutchire uh, wildlife crimes anazolowera zakale zija atuluke amene atuluke basi atuluke ayi nakutuluka inali pressure kuti atuluke ndiye zikati otima akazungulira muzandipeza ine ngati nduna amene amene koko ndayimbira inspector general ndati malamulo agwire ntchito ndafunsa anyamatawo ndati malamulo agwire ntchito don't be intimidated kaya munthu ndi wandale kaya ali mboma kaya ndi wakunja mukampana mwampana kodi zikuchitikabe zimenezi mpaka mboma mwanumu kuti pali anthu ena ake akukhulupirira kuti akhoza kugwiritsa ntchito mphamvu zawo kumachita dictate mmene zinthu zimayendera pamene malamulo ali clear ya sindikutero komanso sindikukana because i've no evidence kunena kuti a mboma mwathumu tikati anthu a influence sikuti a m'boma mokhatu iyayi chifukwa mukamagwira ntchito m'boma muli ndi politicians muli ndi aja ena ali kunja kwa eh, they are not politicians but they still working with government you see ndiyeno ili ngati kunena kuti anthu a influence anthu oti akamayenda amadziona kuti ndili ndi dzina ine nditamangidwa ndi front page or asali ma politicians what i'm saying is even amene wowo dzina kuti pena ntchito akapanga commit crime apanga commit crime and the good thing is even president wa dziko lino wasaina nawo chikalata choti iyenso ndi dziko lache ali muti ali mmene momo now when the head of state wasaina chimenechocho is a directive to the ministry kuti don't depart from this and am doing exactly that chabwino nde kunduna kwanu kweni tikumakamba kwambiri kwa tourism komanso kuti kuli chikhalidwe nkhani inanso imene ikuvuta ndi chikhalidwe chathu amalawi nkhani ya mindset change ija ndi chikhalidwe muwona nthawi zambiri chikumayenda limodzi tikumamva kuti aya makolo kukwatiritsa ana takhala tikumva maunduna ena a gender kulowererapo komanso chikhalidwe inuyo mumayang'anira zimenezozo chikhalidwe chathu kodi Yes. Mwina kwambiri n'chabwino. M'malo ochepa amene chidakalibe ndi mavuto amenewa kumapezeka kuti mwina makolo kumapanga kuthandizira maukwati a ana amenewawa mupangapo bwanji poti ndi mbali imodzi ya unduna wanu? Ah, imeneyo sichikhalidwetu iyayi. Kukwatiza ana ali ang'ono ukakwatiweni sichikhalidwe. Imeneyo sichikhalidwe. Tikati chikhalidwe mu context imene iyi tikunena kuti established norms. ndi chikhalidwe nanga sati makolo amavomerezana mwina ndi mafumu Eh. kuti ukwati umene umangidwe Eh, koma the fact that akuvomerezana it is not an established norm because ngati chili established norm there will be nobody around to frown at that koma mukapeza anthu akuti "Ah, ah, awatu atenga mwana akamkwatitsa uyuyu mudziwe kuti it is not an established norm it is a Ii, kodi osadzipatsa ulemu bwanji now what is ulemu when they say manganje osadzipatsa ulemu ineyo ndikuvina ati chifukwa ndine nduna oo ndi adokotala kuti avine izizi ayi osadzipatsa ulemu bwanji atavine atavine izi ndani atavine izi ndani Yeah, pamene popo Anthu mukuti achitsanzo. tadikiranipo ine ndifuna ndi- ndi- ndikuyankheni chifukwa choti nthawi zambiri mutati muone kumakhala kuvina kokhala ngati kuti kopanga ngati zolaula kuti ukhala ngati uchita promoti zogonanagonana mwina zimene anthu amakhala kuti aa pamene padzakhala bwanji ya now pamene ndikuvomerezana kunena kuti there is no culture

Olo sadu palibepo koma ndikuvina ndi anthu akuti tikiti tikiti tikiti. Ii koma osadzipatsa ulemu ndi anthu inutu. Anapita ku sukulutu. Why they saying that? Akuona ngati za culture zimenezozo ndi za anthu achi tribe. Anthu achimidzi. Which is wrong. The value of our culture lies in its authenticity. The value of our culture lies in its authenticity. Mmene ife timakhalira timakatenga za uku, timakatenga za uku. Our youth today, vuto lina, culture ambiri akuitaya and they are living a life whose foundation they don't have. Chabwino. pepani nduna nthawi yathu ndi yochepa ndiye tithamangebe ah, tasala ndi mphindi zochepa kwambiri ndatengerapo mwayi tikamba za kunduna kwanu koma sindikuyiwalanso kuti ndinu wachiwiri kwa president a utm so mundilola kuti ndichokeko pang'ono kundunawo tikambeko za udindo wanu ngati wachiwiri wa president a utm Ah, anthu adakutamandani kwambiri inuyo komanso acounterpart anu ku mcp bambo Mia kuti mudagwirizana bwino posakakamira kuti ya running mate kodi zikhala bwanji ah, kuti a president ayimire ah, chakwera a running mate akhale ah, achilima nkukhala ndi boma amene tili pano pano kodi mugwira bwanji ntchito limodzi chifukwa chokuti anthu timayankhula mwina timaona zinthu zina nde tisamangopitiriza kupanga nawo miseche pamene mwayi taupeza kuti titha kufunsani mafunso ngati utm ndi mcp Inde kuyambira president level komanso kumusiku kukubwera ma by elections mupanga feature ma candidate mwina karonga central kwayaka moto kumene kukangana kodi mugwirako bwino ntchito paliponse at all levels kapena kwina kuzivutirako mwina zifunika kukonza bwino lomwe i have an example ya karonga central constituency zikomo pamene pali anthu pamakhala kusiyana maganizo komanso I can say brothers can rub shoulders but they shouldn't sustain injuries abale atha kumakangana koma asathyolane mafupa kusemphana maganizo ndi umunthuwo koma what matters is at the end of the day you come to a round table and agree to move on nthawi zina timakangananso just a section of an issue when it's problematic nkuona kuti o basi zonse zili choncho i deal with that issue ndikapaso zakuchipatala zija munthu atakhala kuti ali ali ndi problem ya cancer nde amakaona kuti kuti cancer iyiyi yafalikira thupi lonse akati no amangodula pali cancer paja you don't just condemn the person ah ah ikafalikira thupi lonse matoyi apanga metastasize yapita thupi lonse munthu uyu there's nothing that we can do mcp utm alliance it has not come to a point that we call beyond redemption or you cannot even say kunena kuti problem yakeyo yapanga metastasize pali ma issues apo apo why because they are individuals and here i want to agree

Is that an admission kuti panali oversight mu mgwirizanowu in terms of individual parties where kumwambaku I think it is clear there is president vice president but going forward do you think ndi zotheka kumachita feature ma candidate nonse awiri nkupanga kampeni popanda kukhulana mudaunikirako bwino lomwe mgwirizano kuti muzigwira bwanji zikafika pamenepa

Even in heaven the bible tells us, even in the Quran tells us, kumwambaku kunali perfect until Lucifer became what he became. Pamene pali anthu even mutakuti pakhale perfect koma pamakhalabe kusiyana chimangofunika ukadaulo expertise to manage that particular problem without thinking kuti mmene problem yachitika apapa tiyeni tipange tione njira yoti tipange link to the presidency That- that's where the problem is kaproblem kakachitika apapa kachitika, not every problem is emanating from the alliance that is there between mcp and utm even ku utm komweko pamakhala ma disagreements kulumana okhaokha even ku mcp amalumana okhaokha why we are human beings are there will always be a no and a yes chabwino what have you learned mm. and what are the solutions going forward pamene mukukhala limodzi mgwirizano um, we should all understand that we are here for one mission and the mission is

Dr Chilima za mindset change sometimes pakakhala kavuto pena pache then it becomes the big story pakakhala zabwino there is no story ndakamba kale za appreciative inquiry always look at the positive to consume the negative let's not dwell much on the killer assumptions then the project will die chabwino timalize ndi nkhani iyi muli kunja kwa boma mudalankhula kwambiri kuzuzula boma limene linalipo and anthu ena nkumadabwa kuti inu mmachokera ku lomwe belt uku kuti ah awa si athu uyu mmalankhula zinthu zambiri anthu nkumaona kuti apa pali zamphamvu apa mmene mmalankhulira muli kunja kwa boma ndi mmene mwalowa m'bomamo mwaphunzira chani kodi mmangolankhula mwina randomly kapena kodi mmadziwa zimene mmalankhula and now you are providing solutions kapena mmanena kuti mu- mutengeko zina zimene ayankhula a president opumawo a peter mutharika of which one of the things he said was kuti running a government and being even a president si zinthu zamasewera pano kodi mukutha kuona kuti mu kitchen muno motentha kwambiri kusiyana ndi mmene mmaganizira muli kunja honorable usi timaliza ndi nkhani imeneyi two answers to your question yes sir number one mmene ndimalankhulira ndili kunja kwa boma ndikulankhulabe there's no difference kulankhula ndikulankhulabe mutha kuwazuzula president even atalakwisa inu yes nditha kuwazuzula koma the difference is ndipo ndikuuzani ichi mmene ndimadzudzula ine panja kumalankhula nawo two ndi motentha kusiyana ndi mmene ndimaganizira the answer is yes pali zina zimene umaziona kuti mwina ndipereka chitsanzo N'zoona kuti m'bomamu mumakhala nasanganya kuti muli anthu ena akufuna kuti ntchito iyende, muli anthu ena oti afuna azikugwirani ntchito isayende. Ndimazidziwa koma the gravity sindima the, the level of the problem ndaidziwa because I'm now there. What are we doing about it? That's exactly what I'm telling you kunena kuti tili pa laparotomy tasegula mimba Anthu panja akuona ngati kuchedwa afuna 2 minutes tipange operation timalize afa patient however time is of essence tikudziwa kuti anthu akudikira anthu ali ndi high expectations koma this is government of the people by the people and for the people and timanena kuti servant leadership imene president chakwera ndi a vice president akuyendesa ndikukuza ndikunena kuti God willing ndimatchalenja kuti a Malawi ali muno ndi akunja omwe they are capable of developing this country to unimaginable unimaginable situation kunena kuti eh dziko lafika apa komano where is the fabric that holds us together and see the light and follow that light with discipline. pameneponso ndi pa mtsiliziro pa programu yathu ya lero ya times exclusive pano pa times television ttv kwa inu amene mmaonera mmakanema mwanu komanso times 360 malawi dziko lonse lapansi amene mmaitsatira program imeneyi kudzera pa tsamba lathu la facebook osaiwala anzathu amene mmamvera pa times radio ndinali ndi dr michael usi amene ndi nduna yoona zokopa alendo nduna yoona zachikhalidwe komanso kuteteza nyama zakutchire amenenso ndi vice president wa chipani cha utm ndathokoza honorable zikomo kwambiri god bless thank you very much sir dzina langa ndine wonder msiska mwakoma nonse ndipo pitirirani kuonera mapulogalamu athu otsatira goodbye